kanili mkamwamkamwa yafuta patauni pano ndi amadyedwe koma apapa apa ndiye penipeni pachimake apa apa apa apa ndepa mapeto pa anthu oziwa kufulaya Odala and Takeaway restaurant eya awawawa ndi machini odziwa kukazinga Odala and Takeaway restaurant ikukuziwisani kuti pano ikutakasa yokufulaya mmakomomu ndipo inu panopa yakhaladi yankho lanu la madyedwe kodi inu tiyene tifinyike basi tikanike kudya chiboda tikanike kumwa timwa katikati milikimiliki iyayi panopa yakwana nthawi yokuti ngati pena ndi pena pamavuta m'makomomu madamu sakukazinga za dongosolo bambo sakugula kwazukhwazu musafinyike mama musafinyike bambo tangopita ndi pa Odala and Takeaway restaurant mukangotenga ku katakeaway ko ndikuzaonesa kuti bambo ndimafuna tu izi mayi ndimafuna maphikidwe awa chifukwa Odala and Takeaway restaurant iyayi ndi matisha a maphikidwe abwino Odala and Takeaway restaurant

akakuthandizani maphikidwe abwino osakhumudwa nthu osapita ali ndi tsonyo anthu koma kusangalala Odala and Takeaway restaurant ndi malo okhawo oti inu kufika inu muchitadi kudziwa kuti apadi ndafika pa Odala and Takeaway restaurant malo a zii opanda cheucheu opanda zomvaimva koma kumangomvetsera chakudyacho mukutafuna

Osalira chemwali nthawi yafika yokuti mumalize ma filimu aja mwatsatanetsatane ndi Moses Quality Entertainment ndi zotheka kupeza yankho la filimu ina iliyonse ngati muli mumzinda wa kwa Kauma inu chonde musafinyike mukakhala ku msika chonde musafinyike tangofikani pompaja opposite tafikatafikanso kumbaliku mupeza Moses Quality Burning Center mafilimuwa mwapeza otsatika komanso omaliziratu mukakhala kuti mukuchokera mtawuni tangotsikani pa lesitandi ya kwacha yang'anani chakumanja kwanuko mupezanso burning center yolemba moses quality indetu uwu ndi mzinda omwe uja wa kwa kauma moses quality chisangalalo chikhale m'makomomo

Amama! Mwana, osamva zimene akufuna makolo. Ndakuzindikira chilichonse chimene ukufuna. Ndakuziwa. Tazuka apa. Amama! Zuka. Imirira. Amama! Angulika. Bwanji nthawi zonse umafuna ndizioneka ngati olongolola ine? umafuna ndizioneka ngati wolongolola chonsecho ukuchita udziwa kwa ine sikungayambepo ulesi wakowo ukuziwa sukuthandizatu pano chilichonse ungondiyesa ukufuna ndizioneka wolongolola sizigwiratu kwa ine amama mayi ako ndani olo zitavuta motani ineyo sindingakhale mayi ako olo mpang'ono ine si mayi ako wandimva Ungokhalanso ngati milungu, maonekedwe ako ngati milungu, eh, wava, ndipo nthawi zonse umangoneka ngati china chake chozuka ndikumvesa kupweteka ngati sungasate za ine. Ukundimva? Eh? Tangokhala chete! Ndikangotseka maso angawa ndi kutsegula, Malovu anga ndi amenewa. Unyamuke pano ukanditungire madzi ku mtsinje changu. Amama. Mayi ako ndi ndani? Eh? Ukangoyankhulanso mawu ako pakamwa pakopo. Ndipo ndikupuntha ulira ndikukwiriranso lero lomwe. Ndachita kunenesa. Changu, changu, changu, changu. Changu, fulumira. Katunge madzi uko. Uyerekeze kungotuluka chimanjamanja mmenemo. Oh mbuye wanga. Ndi chifukwa chani ndikukhala ndi chimwana cha ulesi ngati chimenechi. Kukanika kangotunga madzi enieni madzi. tapangani changu mmene mwawilika Eh, ukuona ngati wachenjere pita undipeza uyerekeze kuchedwa pomwe ukuona kachitsilu ka mwana bwanji bale wanga olepheratu waini uyu ndi wabwino olo milungu ikhoza kuvomereza waini uyu ndi wabwino Ukuziwa tikangoti tamwa ndithu wainiyu akumatipangisa kukhala munthu waumunthu komanso wozindikira. Maonekedwe okha akuoneka kuti mkango uli ndi mkwiyo. Chavuta ndi chani kwenikweni mkango wanga? Ngati mphongo ikukanika kupeza mtendere pa nyumba yake yeniyeni, ndiye mtendere weniweni akaupeza kuti? Agu. Chimene ungaziwe ndi ichi, moyo umangofunika uzingouphunzira pa china chilichonse basi. Khomo langa lomwe ndikumaliona ngati chilombo pakadali pano. Nthawi ina iliyonse ndimangothamangira kukasaka basi. Ndikanyamuka ndi anthu ngati amenewa ndikumaona ngati ndi mtendere. Akumakhala malo azii kwa ine. chifukwa khomo langa nthawi zonse ndi mapokoso kutukwanidwa kwangokhala ngati kongoyimbira ku ng'oma za gule ku nyumba kwanga mwamuna sangakhale mwamuna kopanda wina wake kumulemekeza mphamvu za banja lako ulinazo m'manja mwako ndiwe wekha amene ungakhonze banja lako ndikuyesera koma zikungofika pa wesi deile deile ndikamuyang'ana mwana wanga zikuchita kuonesa sakusamalika ulo mpang'ono ukundidziwa kale paja sindingakwanise kukhala womenya munthu mkazi komanso munthu wokuti ali ni mimba ndipo singakwanisenso kuti ndimbwezere kwa makolo ake iyeyu pakadali pano agu osamasunga mangawa mu mtima mwako khala ngati mphongo tiye timwe tikasake tikasake eya tikamaliza kumwa tikasake ndikufuna kuti uchose maganizo amene akukuzunguza iwe pakadali pano ukamba zona kumene undikuganiza tiye timwe taonjezera se ndionjezere

Aa, ekema chipazuwa cha muzi muno nzanga iweyo ameneyo mm? milungu yakudalisa ukuziwa nzanga nthawi zonse ndimangokusiliratu ineyo unadalitsika iwe ndi milungu ndipo wina aliyense akuyenera kuti asirire iweyo mzanga ndi zoona komano ululu umene ndimauva ineyo siku ndi siku si umene ati uyamike ngati mmene ukuyamikiramo ukuziwa chani mzanga mimba nthawi zonse imamupangisatu munthu asinthe maonekedwe ake ndipo wina aliyense amafuna atakhala moyo wosangalala mmene ukukhalira iwe mwamuna uli naye china chilichonse chili bwinobwino pa moyo wako ndi maloto a mkazi wina aliyense nzanga nthawi zonse umayankhula mawu ondigwira mtima ndakulandira mlendo wanga tiye tikhale pansi apa ndakulandira nzanga khala pansi apa tichezeko basi ayi sindili mokhala sindili mochedwa ine ndachokera kumunda ndiye ndinatengako zipaso izizi ndafuna ndizakugawire iwe mzanga ah. izi ndiye zabwino bwanji zikomo wakhala ngati wachita kulota zimene ndimakonda ine kumene ndimaziwa ndikuziwa kuti uzikonda zimenezo chipasochi chili bwino chikoza kukhala chokoma chimenechi zikomo um, ali kuti amuna ako ah achoka eti amenewo apita amene amapita nthawi zonse kungowauza kankhani kochepa chabe kochepa chabe amangonyamuka kunyanyala osabweranso amuna anga amangobulika ngati makoswe pyam apita amuna ndi choncho ah chabwino inetu basi ndinyamuke tsopano mwachangu chonchi kungoti ndimaona ngati ticheza kaye ndili ndi zochita ku nyumba ah ukanakhala pansi tichezeko kaye ndinangokubweretsera zipatso ineyo basi ndibweranso kanthawi kenakake tidzacheze mpaka na madzulo umangotero nthawi zonse ndikupeza twedi ndikupeza madzulo ano chabwino undipeza usale bwino komanso ndi mwanayi zikomo ndisala bwino ndi mwanayi ndakunyadira wandibweretsera zipatso zabwino oh zikomo komano bola ubwere tagwirizana kuti ubwera madzulo kuno heyi maungu abwino bwanji

mowa uja tinamwatu mowa wambiri wandibalalisa ukuziwa chani ase ndi chakumadzulo pano ukuziwa nyama zimakhala zitabisala m'mitengo nthawi ngati inoyi tipha china chake siku la lero sitingapite kupanda nyama iyayi olo takhala titaledzera mwa mtundu wanji tiye tipitiritse kusaka ah kungoti maso anga sakuona patali maso anga alefuka mwene eh? ngati ndikuonanso bwinobwino koma dzina langa ndi agu ndikunenetsa singabwere kupanda nyama kuno agu mowatu umenewo

kamwana iwe ukudzapanga chani kutchire ngati kuno ndikutalinso kwambiri ndi mtsinje ah iweyo ah, ndi iweyo amene ndimakuona m'maloto anga ine eya umandilota eya nkhope yako si yachilendo taima kaye tiziti iwe ndi mzimu ayi ine si mzimu ndikuoneka ngati mzimu agogo anga ankakonda kundiwuza nkhani zokhudzana ndi mizimu zokhudzananso ndi, ndi maloto ineyo sine mzimu tandiuze ndikutha kuona kuti ukuchokera iweyo ku mtsinje ukudzapanga chani iwe kunoko wekha mayi anga ondipeza kungoti ndi wozunza amandivutitsa ine ngati ndingakanike kupitisa madzi ku nyumba ndikuti akandimenya akandimenya pakana dadi kubwera ndakuvesa chabwino tandipase ndikuthandize ayi ayi ayi zanga osachita mantha ndi pa chinzake tsopano chinzake eya ndipatse ndikunyamulira ndikakusiya pafupi ndi nyumba yakwanu tabweretsa osachita mantha

ndi chani nanga mzanga wayandikira kunyumba kwanu tsopano ndili munjira ndinaganiza zokuti ndiwatcholere bambo anga maluwa abwino ndiye ndaona awo maluwa abwino kuti bambo anga akhoza kuwakonda mmene ndaoneramo ndidikire ndikangotcholako limodzi chabwino mzanga koma chonde osatenga nthawi yayitali wamva kamsungwana kowala ndi pachinzake tsopano kutchire kuno mzanga

Zanga! Oh, mwana wanga. Chonde, chonde mwana wanga chonde. Eh? Chonde. Kwani ndi chani? Chonde mwana wanga. Hey, Agu ndi chani? Obidike. Changu ase changu. Fulumira yala. Changu. Ndikubwera kaye. Chonde mwana wanga. Chonde. Amuna anga. Kodi chachitika nchani? Chachitika nchani? Hey! Magazi abale magazi. Chachitika nchani? Ndikudziwa kuti mwanayo anapita ku nkhalango si wina ayi anamtuma koma iwe. Bola uyambiretu kupemphera mwana wanga china chake chisamchitikire. China chake kungochitika. Iwe ndikupha basi. Amuna anga. chachitika nchani kwa iyeyi magazi watuluka bwanji chachitika nchani abale tandiyankheni tachoka changu si nthawi yoyimba mlandu munthu pano mani tachoka changu tandipulumutsireko moyo wa mwanayu ase chonde mwana wanga chonde chonde mwana wanga ah, milungu yathu ya mudzi muno ndithandizeni chonde milungu nthandizeni bola chinake chisachitike kwa mwana wanga akufunika mankhwala ochuluka wataya magazi ambiri iyeyi heyi munthu wataya magazi ambiri Ah, agu tichotse kachipolopolo pamkonopa ndikubwera ndikatenge kampeni chabwino chabwino mufuna mchotse chipolopolo osatenga mpeni wanga odulira ndiwo umenemo ayi ayi ayi ayi ndikulozere mpeni woti upangire zimenezo ayi

wina wake akufuna kulimbana ndi ine ndikuyenera kubwerera ndi uti amene kodi

ndipo sindingalole kuti mwanayi andichoke ndithu m'manja mwanga basi ndinaluza kale ineyo mayi aka mwanayi anangoti atangobereka iyeyi agu ukuyankhula mokayikira kwambiri milungu sinatenge mwana wako Am, amuna anga akupeza bwanji komano akhala bwino akadali chigonere ndikutha kuona ukusangalala atafa mwana ameneyi unamutuma mwana wanga kumalo kokafera eti ndiye kuti wasangalala pano eh? a osayankhula choncho abale ndifuniranji ine kuti mwana wako amwalire sinamutume malo kuti iye akafereko ndinangomutuma kuti iye akangonditungira madzi basi akakutungire iwe madzi Koma ukudziwa zimene ukuyankhula? Ndakhala ndikukuyankhula kangati kuti usamamutume mwanayi yekhayekha ku mtsinje? Ha! Taima kaye. Ndiye kuti ukuimba mlandu ine? Ayi, ndikuimba milandu milungu. Ayi, udziimbe mlandu wekha. Eya, udziimbe mlandu wekha poseka zimaso zakozo posasamala. Umenewo ndi uchitsiru wakusasamala chifukwa umaona kuti ndi mwana, iwe busy kumatenga kamfuti kako n'kumamuombera. Ukuimba mlandu ndani pano? tandichokere pamalo pano changu nde nditakana upanga chani ndikuti mpanga chani bale wanga basi basi mupanga chani Ase, nanga abu, chonde chonde chonde usamtengere chonde tandichokere changu ndati utani upanga chani ndichoka chifukwa chakuti ndatopa osati chifukwa cha iwe ayi iwe ndilibe nawe ntchito kapolo iwe wachabechabe kafansi yanji aku chonde dekha dekha se dekha osamtengera ayi dekhani mani waona mmene amatukwanira ndikunenetsa m'bale mwana wanga akhala bwino komano wazimva zimene amayankhula mkaziyi uiwale zimene akuyankhulazo mwana wako achila chonde ah basi

chonde muthandizeni akuti akufuna kubereka muthandizeni chonde kamtsungwana kokongola tabwera tabwera kuno tabwera kuno tabwera kuno o mwana wanga amam ndili pompa ndili pompa ine Tadzuka, tadzuka. Ndili pompa mwana wanga. Ndasangalala poti wadzuka. Atate, ndikumva kuwawa. Ndikudziwa. Komano ukhala bwino wamva? Ndili pano. Ndili nawe limodzi. Ndikumva kuwawa. Ah, ukhala bwino mwana wanga. Wamva? Agu. Akuyenerati agone bwanji?

bwanji sunauzepo amayi olo ine kundiuza kumene um sindimafuna ndisokoneze wina aliyense ndimaziwa kuti akhala bwino ndeno mkazi wako nkhope yake imangooneka basi yosangalala ngati china chake sichinachitike choyipa ku nyumba kwanu olo mpang'ono anangozilimbisa mtima basi mwini wake ine ndinadziwa kuti mwana wanga sichingamuchitike china chilichonse choyipa ndiye ukuziwa pamene pali vuto pamene pali vuto ndi mkazi wako tsopano bwanji nthawi zonse amamukakamiza mwana wang'ono ngati amene uja azikamutungira iye madzi ndi mwana wang'ono sayenera kuti azipita ku mtsinje yekha yekha amene uja osadandaula chilichonse ndithana nacho uthana nazo kumene ndatero chabwino poti watero ndiye ndimuoneko mwanayo ndisanapite ndiye ah chonde ndikukupempha iyi nkhani chonde usakauze kwa amayi sindifuna kuti aziwe kanthu amayi mpakana achire ndisakauze amayi zimene zachitikazi kumene amwene bwanji Ukuwaziwa kale paja amayi akakhala ndi nkhawa chonde osakawauza. Chabwino. Komano chonde man mumuyankhule mkazi wanu. Mumuyankhule mkazi wanu. Ndiyankhula naye. Chabwino ndikamuone kaye mwana ndisanapite. akupanga ndi chani ndi chani nanga usakhale chiphinjo pano kuti uzipepetula anthu azipita kutchire cholinga chokuti uzawaphe ndiwe fiti iwe ukuyankhula bwanji ukuyankhula bwanji ukuona ngati sindikuuziwa kuchokera siku lomwe mchimwene wanga anangokutenga kubweretsa panyumba pano ndinayamba kukuda kuchokera siku lomwe lija akuti chani pumbwayi Moti ine akuona ngati nganjenjemere? Nanga ndiye pali tsiku lomwe ndinakusowako? Sindimalabada kuti ngakhale za iwe. Eh? Moti ine nditati ndayapanda kuyankhulana ndi iweyo, thupi langa linyosoka? Silinyosoka. Ndipo ndilibe nawe ntchito ine. Ndakuziwa, ine ndimadana nawe. Ndikanakhala ine kuti ndine njoka, oyambirira kupha, ndikanayamba ndithu iweyo kupha. ndipo ndikanangokupeza ndikudula iwe pakati ndiwe chisiru chachabechabe komanso undisamale ndi mayankhulidwe ako amenewo ngati pakamwa pakopo siukhonza ndikumayankhulako zinthu za nzeru ndidzapanga zotheka kuti tsiku limodzi ndidzatseke pakamwapo usaiwale kuti khomo waimali ndi la mkulu wanga Iweyo ulibe mphamvu iweyo ulibe mphamvu zondiletsera kubwera kuno ine ndikunyumba kwa mchimwene wanga kuno. Tiziti ulibe maso eh? Ndiwe wakhungu ulibe maso ukanakhala ndi maso ukanaona kuti ine ndine nyalugwe ndipo ndikhoza kuzakupanga zinthu zoti ndizakukhadzule usadzabwerenso pano ukukayikira maso ako akhala akuona. Ndikupempha upite kwa Mafukeni akakupatse mankhwala owonera m'maso akowo akhale ndi mphamvu omaona omaona ufiti wa munthu hmm. ndikuva ziphwisi phu chifungo ndithu cha bibi tapita uko tapita ungoveka ndi chifungo chako chako pita uko iwe mzanga olo milungu ikhoza khala mboni ngati iwe unakwatirana ndi mwamuna wako samayenera kuti m'bale wake azikuyankhula ndi mawu ngati amenewo eh? ndiye kuti akukupepusa kwambiri iwe eti eh? ndi chifukwa chene akukuyankhula iweyo moteromo sindidziwa ndi chani akukuchepese ndikuona ndithu chonchi sindikuimba mlandu iyeye ndikuziimba mlandu ndekha pomuonerera kunditukwana kungomusiyasiya ndikuziimba mlandu ndekha pomuyang'anira kuti azinditukwana ine ndangodabwa atayamba kutukwana kunditukwana zinthu zokuti sinalakwisepo olo mpang'ono pomwe eti iwe mzanga siungakanike kutuma ndithu mwana weniweni kumutuma ku mtsinje Eh? Ndinakatuma kamwana kanga kaja kuti kapite kumadzi kakangonditungirako madzi basi. Bambo ake kutenga mfuti kumuombera ngati nyama. Ndi vuto langa. Ah, apanga choncho? Ndi choncho m'bale wanga. Hey! Limenelo si vuto lako. Ehe. Limenelo ndi vuto la amuna ako saona. Oh! Akanaona bwinobwino asanaombere. Oh! eh? ndikuganizira china chake ndikuganizira ne china chake kamwana kaja kakufuna kazibweresa vuto pakati pa ine ndi amuna anga ndipo usasekereretu zimenezo ndipo usalole kamwana ka munthu wina kakusokonezere banja alole ndani mesa ukulekelera apa aononga banja la ndani eh? banja la ine hehe zokhazo nde sizingatheke Ndipo mwana amene uja sakuziwa kuti ine ndine ndani. Ndipo ndingolakalaka ntangokapanga mm! Ndinangokaona siku loyambirira lija kuyamba kudana nako. Ndimakada ine. Chimene ungapange ukathamangise. Eya. Ndikathamangise? Mhm. Kapite kuti? Iwe vutika kuti kapita kuti? Ungowawuza amuna ako, Kachoke kamwanako! Kachoke panyumba pano! Chimene ungapange ungokachotsa kachipsinjoko basi. Ndi nthawi yakuti usangalale ndi banja lako pakadali pano. Zoona, ineyo ndikanakhala iwe, sikakanagona nyumbatu tsiku la lero kameneko. Mwina ndikufunse kaye, kali kuti ikoko? Ufunsa ine? Sindikudziwa ndipo sindikusamala za ikoko. Ndipo ndakhala ndikuyesera kukumba mazenje ataliatali. Komano sikakufa. Eh? Sindiziwa zoti kali kuti? Mwina kasatira bambo ake apita limodzi. Nzanga, angosatira amuna anga kwina kulikonse kumene angapite angowasatira anga iyeyi anga iyeyi ngati ndi amuna ake daily daily limodzi basi. Zokuti banja amanjoya ine sindikunjoya. amuna anga amachita kusowa ndithu nthawi yocheza ndi ine nthawi zonse basi azingoti patipati ndi ikoko eti nzabwino moti zonsezi zikuchitika kwa iwe m'mbuyomu ukanapanga zoti uthetse zonsezi ukhale pa banja losangalala eh pangapo china chake sanafike povuta ndingokuchenjeza ine monga mzako tiyeni tidye nthawi yabwino tiyeni tioneretu patitu amene mungafune omaliziratu tipezeni konkuja kwa agauma